aa kalata inachoka kumudzi kumalawi o Bwande mukuti chani tsopano achimwene muli bwanji tsiku la lero ife tonse abale anu kuno kwanu aa ayi ndithu bolani moyo amwene zina zonse muchita kudandaula kwenikweni N'nakuuzani kale kuti kudandauladandaula sikuti kungatibweretsere masiku ochuluka pakati pathu. Kuvomereza ndiye mankhwala a mtengo wapatali. Zinthu zimayenda mwachangu kwambiri. Nkhani yoti basi za Kwezy tsopano ziyamba kupita ku Mangochi kuchokera ku Blantyre ndiye ee! yavuta koopsa achimwene. Ku Kwezyku zikuoneka kuti amaganizira kwambiri makasitomala. Zija zomawaunjika anthu opita ku Mangochi kuchokera ku Blantyre kapena opita ku Blantyre kuchokera ku Mangochi kuwaunjika mu basi kenaka kumangowayendetsa ngati mwina make basi ikunyamuka kenakanso kumangozungulirazungulira nawo. Zimene zija zikuoneka kuti tsopano zitha ndi kubwera kwa Kwezy ku Mangochiku. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti ii nkhani zachumazi zikuoneka kuti mm, ine pena pakebe zikundivuta chimwene mmene ndalama yathu ya kwacha ikunjonjolera kugwa chozondoka zumandichititsa mantha kwambiri ndikumadzifunsa kuti kodi ndiye kuti zinthu zakezi kwenikweni zimayenda bwanji ndalama yathu ya kwacha tsopano ndendende chizude amwene ndimafunsa kuti kodi ndiye kuti palibeponso njira ina iliyonse yoti ikhoza kuchitika kuti mwina mwake kunjonjola kumene ikumanjonjola pakadali panoku kungakhale ngati kwachepako pepani nanga si enafe sinapite ku sukulu kwenikweni koma ndimangolingalira madolo anapita ku sukuluwo kodi ndiye kuti basi palibepo chilichonse chimene chingachitike basi tidzingolira kumangoiona ikunjonjola choncho kuti mayo iyo mayo yagwanso amayo iyo yagwanso ii basi kungokhala kadziko komangolira basi osathapo kuchitapo kena kalikonse koma kodi ndizoona kuti chinambala chikuchitika kunochi ndiye kuti basi sitingathenso kuchitapo kanthu Kukwera kwa mitengo ya katundu ofunikira kwambiri ndiye kutino basi sitingatheno kulowererapo kuteteza nzika kuti moyo usakhale wolimba kwambiri? Ndiye kuti viwanthu vophunzira bwinovo nkhani imangothera pa tiyeni tigwetse ndalamayi basi? Mphamvu zake zachuluka. Zimene zionekezo ikagwa iyi kaya zikhala zomwezo basi adzilumana okhaokha achimwene, achina Bwande Mwantasa ndi anzawo. Bolani mabuku athu zikuonetsa kuti yagwa basi. Inalipo nthawi achimwene mukumbukira inuyo maiko ngati Zambia nawonso ndalama yawo idasanduka chizude koma ayi ndithu anayitembenuza pano ndi nkhani zina kodi ndiye kuti yathuyi siinafike pamenepo potembenuzapo chizude chimene pang'ono ndi pang'ono chikusanduka chongogulira mtonongoli m'makwalalamu basi izi zachumazi zikungatipalamulitsa achimwene. tikazikamba kwambiri tikumapezeka kuti taphotchola, tapalamula nazo. Mukumbukira bwino lomwe inuyo tidakambapo zoti mfundo zina zachuma zimene tikutsatira kwathu kuno zikupangitsa kuti dziko lathu lidzisanduka dziko limene kukhale mabulaki maleketi ambiri. Mukumbukira inu tidakambapo kuti mmene tikuchitira zinthu zathu kuno tikupangitsa kuti misika ya bulaki maleketi ichuluke. Eh, tinashomola ng'onatu achimwene, kugwidwa pakhosi ndi anyamata. Iweyo ndani? Ukamba bwanji za bulaki maleketi ya folesiti? Munthu wachabechabe iwe bololo. Wabwande kulephera kufunsa kuti kodi ndiye kuti mukuti chimene tanamapo ndi chani? Ayi kape wachabechabe iwe. Koma ndizochita kubisanso kuti kwathu kuno ndalama za folesiti sizikupezeka mmau mwinamu zikupezeka pa anyamata? Lero lino adzikoli wa ndalama ndi wathu akuthamanga nawo yomweyo kukatenga folesiti yonse momwe ikupezekamo ndikupita nayo pa misika ya bulaki kumakayala pamenepo ngati makakana chizindikiro choti pena pake zinthu zathu zatisokonekera achimwene. Kwathu kuno chilungamo timachidziwa. koma timalambalala ngakhale mabwasalawo awa amene amatipangira kuti ayi ndalama mphamvu ikhale pakuti iwo amene akafuna folesiti akumapita pa msika wakuda pomwepo pa bulakipo kukapeza madola m'misika yawo yovomerezekayo mulibemo kalikonse Enanso mabwasalawo ndi amene amathandizira kutulutsa mafolesitiwo kuchokera pamisika yovomerezekayo ndi kukaiponya pamisika yakudayo, yabulaki. Chifukwa chake akuchidziwa kuti kumeneko ndi kumene apange ndalama zankhaninkhani. Anthu akatuluka kupita kwina, ukabwerako ndi madola, kokasintha ndi kumsika wakuda basi, kumene akaisintha akhala ndi zizude zambiri. Ndiye kunena kuti kwathu kuno yabeba ndi imeneyi ya msika wa bulaki akuti wachabechabe sikusinja weniweni shaa okay chabwino pali zambiri kwathu kuno zimene zikuzondoka chimwene ifeyo ndi ubwantasa wathuwu tikamaona zina zake timangopukusa mutu achimwene ena mwa mavuto amene kwathu kuno tikumana nawo ndiochita kulengedwa ndi anthu ena ake kuti aphe makwacha alemere osati sewero. Simungakhulupirire kuti mukuzunzika kwathu ambiri alemera amwene. Iyi nkhani ya chimangayi simuona mmene yayendera? Tidang'ambapo kamwa ife kunena za chimanga koma anthu anali duu ngati sakumva. Koma chochita amachidziwa ndithu. Kwathu kuno kwagona mamafiya ambiri kwabasi. Ukamberembere uja tinkaonera m'mafilimu nthawi imene ija! Panopa amwene umachitika laivi. Makono Enafe tikumakhala ndi mantha kuti kodi tigona koma usiku? Mamafiya satipeza n'kutichita tintini? Nkhani ya kuno ya Adimaliki tinaiyamba kalekale kuikamba achimwene nthawi imene ija koma anthu okhudzidwawo anali phee ngati sakumva. Koma amadziwa ndithu chimene chinali kuchitika. Anthu akumatenga chimanga kumanena kuti akugula chimanga ku Adimaliki. Tidalankhulapo ife kuti koma aa mabwana zikuyenda bwanji kodi zinthu zakezi? Panalibeponso wofuna kumvetserera ayi, ndalama anthu zitawalowa m'makutu. Zitayamba kumveka kuti wobwande, mathirakitu angapo azimirira ndi chimanga, asowa kuchokera ku Adimaliki, mwini galimotozo ndikupezeka, ndikumufunsa kuti, Iwe, galimoto zodzaza ndi chimanga mwapita nazo kuti? Zalowera kuti? Chimanga ubweze. Ayitu, paja adayankha molimba mtima kuti aa, kodi ngati ndine ndekha ndikuba chimanga kumeneku? Kulitu gulu osati sewero. Amwene, nkhani simungakhulupirire kuti inathera pomwepo. Anamasulidwa. Sinapitirirenso. Ankadziwa kuti akaikoka ndiye kuti iulula zambiri. Ndiye manyasanso monga anthu oleza mtima basi tinangoti zii osafunanso kutsatira kuti kodi chochitika ndi chani ndi chimanga chathu ku Adimaliki? ataba chimanga mu dzina loti amagula anakachisunga amwene lero lino ku adimaliki nthawi yakwana agulitse chimanga chimanga alibe anthu anachitenga ndiye titani ha basi tiyeni tidzigula kwa anthu wamba kuti tidyetse anthu athu asafe ndi njala ndiye mukudziwa kukagulitsa chimanga ku adimalikiko ndi ndani omwe aja adachiba ajatu chimanga chakenso chomwecho chimene chidabedwacho pa mtengo koma tsopano okwera kwambiri kwathu kuno anthu ena ake ndi ochenjera kwambiri ndi mamafiya ukaba chimanga ku adimaliki kenaka nthawi ya njala ndikupita nachonso kukachigulitsa komweko ku adimalikiko kutereko akamva za kalatayi achimwene akwiya nane kwambiri ali ndi kamfuti ka mchuno kutereko andisakasaka koopsa kuti ndabudula mmemu wa gulu mudzindipempherera achimwene tikulowerako zinthu zayamba kuopsa. Anthu enaake ayamba kukhala ndi mphamvu koopsa, kupanga zinthu osaopanso, ndipo wina aliyense olimbana nawo, ngati Mwanjawo Bwande bwa Mtasa, kuthana nawo basi. Nyasalande anthu ambiri samamukonda ayi koma amakonda mimba zawo basi. Ulendo winawo ndidzakamba za malonda ozembetsa anthu amene akuchitika kwathu kuno ndipo anthu ena ake amakatapa ndalama kwa mzembetsiyo. kenaka kumakhala duu ngati palibe chilichonse chomwe chikuchitika ayi ndithu ase barman ase barman ujeni kodi munomo ujeni m- m- m- mandasi akhoza kupezeka ta ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi